gale b'i bolo ala k'an kunna diya ne b'a den ma laada ye a nɛɛmo dakuruɲɛ kelen a b'i bolo kamalenni ale ka bolonɔ ta laada in tɛna tiɲɛ fiyewu mm. kamalenni daramani alu kɔnɛ dakuruɲɛ kelen i k'a dɔn farabugu o bɛɛ bɛɛ i burankɛ don dɛ n'i ko kamalenni e n burankɛ don cogo di ɔ a tɛmɛ ni fasiri ye kuma ni e tɛmɛ ni fasiri wari e ko ko kamalenni ne e m'a fɔ ko kamalenni wa ɔ an ɛɛ mun bɛ o tuma ne tɛ kuma sɔnji la wa aa ma burankɛ fana tiɲɛ koyi aa i burankɛ ma kamalenni a ka ɲi tɛmɛ ni fasiri i k'a dɔn n burankɛ nin y'a ka fasiri ye tɛmɛ ni fasiri nin y'a ka fasiri ye daramani alu kɔnɛ dakuruɲɛ kelen farabugu a tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da bi hmm. daramani alu kɔnɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna caman kɔni kɛra yɔrɔ caman na farabugu caman ko kɛmɛbaden kɔni kɛra yɔrɔ caman na ah. a ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu kɔnɔ gannen bɛ nin ko in kɔni da la hmm. k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ wale min taalen bɛ ka dugu in kɔni sɛgɛrɛ bi hmm. ni banbaciw kɛn bɛ ka kɛ yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye ni nka maa ninnu k'u to u dama na bi an ka maaw kɔni fɛ daramani alu kɔnɛ ka kuma la mm. a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ mm. masina ale ni yɔrɔ wɛrɛw sanga ani waati nin n'a ɲɔgɔnnaw bi kɛ o yɔrɔw la koyi ah. a dogon tɛ maa si la mm. barisabula n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ fanga ale ka i k'a dɔn mara ma yɔrɔ caman nabɔ kabini san ba fila ani tan ni duuru waati yɛrɛsagokow kɔni bɛ banbaciw bolo min y'u diya u b'o kɛ sariya min y'u diya u b'o pinpi i k'a dɔn sigida maw kunna yusu fasirikɛbaa kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan yɔrɔ caman bɛ yen bɛn kɛlen tɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ basigibaliya ɲɔɲanen bɛ o yɔrɔw kɔni na olu kɔni tolen bɛ u yɛrɛ ye de yen i k'a dɔn k'a fɔ banbaciw min y'u diya u b'o kɛ olu la bɛɛ lajɛlen bɛ a ko kɔni kalama banbaciw ninnu fana n'u taara yɔrɔ la yusu u n'u ka sariya gɛlɛnw de don i bolo kuru i k'a dɔn sigariti ti min min ye i k'a dɔn dulɔ ti min dɔrɔgu jugu ti kɛ fɛn fɛn bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'o n'u ka taabolo ti bɛn u b'o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔn bɛɛ lajɛlen b'a kalama hali lasigiden minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana tɔgɔ la nin dugu ninnu na olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ a kalama daramani alu kɔnɛ ka kuma la a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in dogon tɛ maa si la bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a kalama dugu dɔw kɔni tigɛlen bɛ ni ka bila u yɛrɛ la kelen pe yusu u t'a dɔn u b'u ko min ka t'u ja yɔrɔ min na o ye gɛlɛya kɔni faralen ye gɛlɛya kɔni kan mm. nka ko min ye farabugu ta ye bibi in na mm. o mankutu de kɛn bɛ ka diɲɛ labɔ bi k'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna kɛmɛbaden kɛra yɔrɔ caman na yusu daramani alu kɔnɛ ka kuma la a ko dakuruɲɛ kelen min ye nin wale min taara ni nka i k'a dɔn farabugu kɔni sɛgɛrɛ yusu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔni i k'a dɔn a marabaaw mm. olu kɛn tɛ ka wasa sɔrɔ yɔrɔ caman na bi mara kunda o y'a damana gɛlɛyaba ye n'o ye k'a dɔn fasodenw n'u bolominɛn bɛ se ka lakana cogo min na hmm. bɛn ani kelenya u ka se ka sabati hmm. majɛgɛ caman bi o bɛ an marabaaw yɔrɔ la ka sababu kɛ fɛn jumɛn u ka mara ma labɔli kɛ yɔrɔ caman na hmm. min ye banbaanciw ye kulu marifatigiw maa murutilenw y'u sukolo de bɛ k'u sago kɛ maaw la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la farabugu ta k'o ɲɔgɔnna kɛmɛbaden de kɛra ka tɛmɛ daraman alu kɔnɛ dakurunya kelen ala k'an kunnadiya amiina yarabi ala k'an kisi farabugu ɲɔgɔnna ma amiina lajɔsi ne indépendant an b'ale ta a ta dɛ an ka premier ministre kɔrɔ sumeli bube mayiga min ni président don asma n'o ye pati politigi jɛkulu ye o ɲɛmaa don k'ale kɔni wulikajɔ kɛ aw k'a dɔn ka taa i ɲɛ da koninkaw kan i k'a dɔn awa koni min filɛ nin ye sɛrikili joyila sɛrikili mara la awɔ maa ka hakɛ to hakɛ t'i la bisimila ko i k'a dɔn sumeli bube mayiga a ka kuma la a ko jamana si tɛ se ka jɔ awɔ ni aw k'a dɔn farafarali ani ɲɔgɔn lajaba ni aw k'a dɔn kɛlɛjugu ye ko jamana si tɛ jɔ o kan fiyewu min ye nin dankɔrɔba in ye sumeli bube mayiga a ka nin taama kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn ani yɔrɔ dɔ bɛ yen min ye aw k'a dɔn komin dɔ bɛ yen n'o ye komin rurale bɛnko ani kooni i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ doyila fɛ min ye aw k'a dɔn Tiɲɛ yɛrɛ la Sumeli Bube Mayiga a taalen a tɛgɛlankolon ma taa, ɔhɔɔ, i k'a dɔn a yɛrɛ ma sigi ni den ye, ankɛ, k'a sababuya kɛ mun ye a taara ka taa u ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen, bisimila, n'o ye CSCOM ye, un, aa i k'a dɔn nin dugu kɔnɔna na k'a ye fura camanba de di, o ka ɲi, fura min n'a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn ka muso kɔnɔmaw, anhan, ani i k'a dɔn denmisɛnninw fo ka taa se maakɔrɔw ma, unhun, min ye Duguden bɛɛ lajɛlen a taara ni fura caman ye k'a bɛ jɔ aw k'a dɔn a nafolo a kasabi ka bon dɛ sumeli bube mayiga i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la kabini a ye sira ta dix heures waati min ye aw k'a dɔn a donna koni a donnen koni aw k'a dɔn yanni a ka don sa min ye aw k'a dɔn sennamaw ani mototigiw ani mɔbilitigiw ninnu bɛɛ lajɛlen ye sumeli kunbɛn u y'a kunbɛn ni dunun ni bala ye u y'a kunbɛn ni aw k'a dɔn tɛgɛrɛ ni dɔnkili ye min ye aw k'a dɔn sumeli bube mayiga asma cfp i k'a dɔn awa tiɲɛ yɛrɛ la a n'a ka délégationba in min ye aw k'a dɔn u sera waati min na koni min ye u ka dugu alimami min bɛ yen n'o ye salifu kulubali salifu kulubali a ye foli ani tanuni ani dugawu don kɛ Bisimilali ni k'o ta ka ɲɛsin nin maa kofɔlenw ma aw min kɛ i ka dɔn nin bɛ diinɛ sira kan dɛ ka wuli ka na bɔ i ka dugudenw ye ka tila ka na a lajɛ i ka dugudenw bɛ cogo di i ka dɔn ko Alahu Taala yɛrɛ y'o fɔ alikuranɛ kɔnɔ aw bɔra ye bisimila Sumeyilu Bubɛyi Mayiga nin taama kɔnɔna na sa Sumeyilu Bubɛyi Mayiga yɛrɛ ale ye minisiriya jɔyɔrɔ kɛ i ka dɔn premier ministre kɔrɔ don wa min ye pa politique belebele min bɛ yen n'o ye Asma CFP i k'a dɔn o maa ɲɛmaa don Sumeyilu Bubɛyi Mayiga a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a taalen ye a k'a dɔn a ye bonya ani segin bonya a y'o lase denmisɛnninw ma k'a lase musow a k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen ma min ye maakɔrɔw ye a ye foli ani tanuni ani dugawudon kɛ min a k'a dɔn waati min na a taara sa ka maa min bɛ yen n'o ye dugutigi ye Mameye Kulubali Kulubali Mameye Kulubali awa min ye sibiri don nin bɛɛ lajɛlen kɛra o la o tile tan ani wolonwula min aw ka dɔn Mameye Kulubali ye Kulubali foli ani tanuni a y'o lase Sumeyilu Bubɛyi Mayiga ma ɲɛna k'a jira k'a fɔ ko kabini ko ni aw ka dɔn olu ka dugu sigira k'a fɔ i ka dɔn ni maaba ka na olu fɛ yen aw ka tila k'a ka délégation bɛɛ lajɛlen cɛ ɲɛna ka taa n'u ye aw ka dɔn ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ ye u ye bonyamasegin u y'o kɛ Sumeyilu Bubɛyi Mayiga baara ɲɛna o bonyamasegin i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i taara fɛn nafi ye o bɛ kɛ u y'a jira Sumeyilu Bubɛyi Mayiga la o de k'a fɔ olu kɔni u sara a la a bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min yalima a ka kan ka fujɛ fɔ yɔrɔ min i ka dɔn a ka lase a olu kɔni aw ka dɔn téléphone aw ka dɔn ko ka gɛlɛn olu fɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye kuranko ye ani jiko wa n'i ye olu ka siradenw jateminɛ ko ni ye aw ka dɔn dugu tan ni fila o de bɛ su a la min i ka dɔn ko nin ye sɛnɛkɛduguba ye mm. o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u y'a ɲini ko ni aw ka dɔn Sumeyilu Bubɛyi Mayiga mm. min a ka dɔn ko ani a bɛ maa minnu dɔn mm. n'u bɛna se ka dɛmɛ ka olu ma walasa aw ka dɔn olu bɛ se ka kalanso sɔrɔ cogo min na i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani aw ka dɔn réseau téléphonique min bɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn nin duguba min filɛ nin ko awa a bɛ tali kɛ Fana arrondissement de la min n'o bɛ Doyila cercle fɛ Kulukɔrɔ mara la o ye Janjo masaw ka dugu ye Janjo ka yɔrɔ ye koyi Kulukɔrɔ mara o ye Janjo masaw ka dugu ye awɔ. o tuma Sumeyilu Bubɛyi Mayiga bisimila kɔni aw ka dɔn u ye nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a ɲɛna min ye musow ka awa maa ɲɛmaa min bɛ yen awɔ o kuma na a ka dɔn muso gɛlɛya min b'o da la gɛlɛya b'an da la dɛ gɛlɛya min b'o da la a y'a ɲɛfɔ a kuma na nin bɛɛ lajɛlen kan baara ɲɛna aw k'a dɔn an ka premier ministre kɔrɔ Sumeyilu Bubɛyi Mayiga a ye kuma ta waati min na awɔ a y'o fɔ aw k'a dɔn k'u waleɲuman dɔn baara ɲɛna k'a jira k'a fɔ awa ci o ci fɔ a ɲɛna i ka dɔn ale tɛ se ka layidu d'u ma k'a fɔ a bɛ se k'a kɛ a tɛ se k'a kɛ nka i ka dɔn n'a sera ka min kɛ i ka dɔn a n'o kɛ n'a sera ka min fɔ a n'o fana fɔ wa sababu min b'a to mm. ko a k'a dɔn ninnu ka gɛlɛya min b'u kan o gɛlɛya bɛ se ka talo cogo min na n'o sababu ɲɛsira ale ma mm. u ka siga u kana siga la fiyewu mhm. u ka siga b'u dusukun na k'a fɔ ale na y'a kɛnɛ kan mm. wa i k'a dɔn a ka kan ka min kɛ a b'o kɛ nka a ye min jira mm. a ko an ka jamana a k'a dɔn a se ka jɔ cogo si la n'an ma bɛn a ko jamana si tɛ jɔ cogo si la min ye eh, farafarali kan wa i k'a dɔn jamana si tɛ jɔ cogo si la min ye a k'a dɔn ni jamanadenw m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana kanu ni ka tila ka baara kɛ jamana ye. o tuma mm. ani délégation u ye n taara ni fura min ye mm. i k'a dɔn awa min ye o fura u y'o ta awa k'a dɔn ka taa n'a ye awa ko ni dɔgɔtɔrɔso la fura dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ sababu ye min ye a k'a dɔn awa maa minnu bɛ yen ni kɔrɔnavirisi n'a bana yera olu la a n'olu dɛmɛ awa k'a dɔn ni ka furakɛli awa lase o ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye musow ani ka dɔn diinɛ mɔgɔ minnu bɛ yen an'u ka dugutigiw mm. ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu nisɔndiyara nka a bɛɛ n'a ta sumeyilu bubɛyi mayiga k'a taara ni kuranɛbaden de ye ka t'o di koninkaw ma
kuranɛ kɔni o ye tamasiyɛn ɲumanba de ye a banna o ye tamasiyɛn ɲumanba de ye maa min ye nin sɛbɛn sa dawuda sangare mm. a indépendant envoyé spécial o ye tongali daw de ye a banna A bɔ ganadugu an bɛ daw fo ka wali awɔ tongali daw yusu i ka dɔn indicateur du renouveau ale kuma bɛ an ka kuma sumala sise ale ka bilali ko kan section min bɛ urd tɔgɔ la korowari a yusu k'olu nana nisɔndiya kɔni na ni ka na bɔ sumala sise ka n'a lajɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ dabolo min na An- an ka a furumuso kɛra ladiri fo. nisɔndiya ani bonya ni karama bɛɛ lajɛlen ye asa tarawele muso muɲunen muso sabalilen madamu siribe madamu sise madame sise an b'a fo dɛ ndesani ala ka Aa, kuma man ca a ka kuma man ca. wa limaniya b'a la nin bɛɛ lajɛlen kɛra limaniya ma tila a la a ma tila la dɛ yusufu fasirikɛba ale kumana mukutari kɔnɛ a ko walasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ urd maa ɲɛmaaba ye sumala sise a bilalen kɔrɔ kɔ ka bɔ juguw bolo min ye urd a section min bɛ korowari mm. a n'u ka i ka dɔn ɲɛminɛ bere o kun ye i ka dɔn mulayi ayidara ye ale n'a ka delegation ba u nana sumala sise lajɛ mm. ni ka n'a fari lajɛ a bi cogo min na a bilalen kɔrɔ kɔ a nisɔndiya bonyana kosɔbɛ mm. anw ka fasoden minnu n'u sigiyɔrɔ bɛn bɛ i ka dɔn korowari ma mm. ni urd tɔn don yusu ni urd tɔndenw don u sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara nin ko in kɔnɔna u y'a jira k'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin ye dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ de ye k'a ta ka ɲɛsin u ka maa ɲɛmaa ma kabini a kɔni n taara juguw fɛ marisi kalo fo an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan n'a bilalen bɛ n'a b'a ka denbaya kɔnɔna na yusu mm. kabini sumala sise kɔni bilala ko nisɔndiya kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ urd la o mm. i ye fasoden ye o hali maa min tɛ mali kɔnɔ o camanba u sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara dɔ wɛrɛ tɛ mm. a kɔni bilala i k'a dɔn hukumu kɔnɔna na walasa a ka na a ka denbaya kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ ɲɛnafin tun b'a ka denbaya la k'a bɛ kanu kɔni k'o fɔ urd maa min fana bɔra i k'a dɔn kɔdiwari ni ka na a ko kɔni da la ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin k'a dɔn sumala sise ma a n'a ka denbaya furumuso ladiri u y'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn mm. a ka ladiriya i k'a dɔn k'a fɔ a n'a ka limaniya la yusu o tɛmɛnen kɔ mm. min ye abubakar kirini yɔrɔ tarawele ye ale ye sekretɛri general ye section urd tɔgɔla kɔdiwari mm. a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a ko ale n'a ka perezidan donɛr mulayi ayidara dɔ wɛrɛ tɛ nin ko ye mm. nin y'u ka dɛmɛ de n'u y'u ka sekola de ye ni ka na badenya taama la mm. ka na sinjiya taama la ka na ta ka ɲɛsin sumala sise ma a bilalenkɔrɔ kɔ ka bɔ juguw kɔni bolo mm. bari sabula ko gwɛlɛya waati u ye gwɛlɛya dɔn ni hɛrɛ fana nana yusu u bɛna hɛrɛ kɔni ka a bɔgɔladɔn ɲɔgɔn fɛ u kɔni ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin faso ɲɛmaa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'i sen don sumala sise ka bilali kɔnɔna k'u b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la sanga ani waati u bɛɛ lajɛlen a ko sumala sise a yɛrɛ ye kuma ta a ko nin ŋaniya in diyara n ye kosɛbɛ n bɛ aw fo ni ka aw wale ɲuman dɔn a bɛnna ma i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin wale min kɛ urd i k'a dɔn a section min bɛ kɔdiwari k'a bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn u ka badenya la u ka sinjiya la u ka adamadenya kɛcogo ɲuman na k'a b'u fo badabada foli dan tɛ foli min na hali bi an k'an cɛsiri jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na baara fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka jamana yiriwa an k'o baaraw ta ni ka jamana yiriwa n'o baaraw bɛɛ lajɛlen ye k'a kɔni kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye urd hmm. ka section bɛ kɔdiwari hmm. n'a ɲɛminɛ bere tun ye i k'a dɔn mulaye ayidara ye hmm. abubakiri yɔrɔ tarawele olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni ka na i k'a dɔn k'a fɔ badenya taama na anw fɛ yan mali kɔnɔ ka na i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ta hali bi ni ka na ɲɛsin sumala sise ma Mm. ni k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn a ka baara la ani a bilali min kɛra an ka ɲɛmɔgɔw k'u fo u ka timinandiya la a ko bɛɛ lajɛlen da la segu mukutari kɔnɛ
eh. a cɛni bolo jara sa koyi a bolo jara dɛ Educateur de Renouveau an b'ale ta bisimila Sɛki Umaru Sisoko ale a kumana mm. nin cɛ in a k'a dɔn a tɛ nkalon tigɛ maa ɲɛ fiyewu nin cɛ in n'a ye kuma daminɛ min b'a kun na kan jɛ a b'o fɔ dɛ a tɛ siran a tɛ tamakiya ka kuma ɲɛfɔ a fɔcogo la min ye sɛki umaru sisoko ale ko ko ni ala sɔnna ma min ye usutazi lekilɛre mamudu diko a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'olu kɔni na taa fɛ yen i ka dɔn awa min ye hakilina min b'a la yalima a ka position ye min ye bi i ka dɔn a k'o ɲɛfɔ awa ka dɔn a ka yɛrɛ lajɛya n bɛ min f'i ye o de y'a to a fɔra diinɛ mɔgɔw ko u da bɔ politiki la a ma faamuya dɛ ni isa kaw jimi bɛ wuli k'a fɔ ko diinɛ mɔgɔw tɛ bɔ politiki la parce que ale olu bɛ fɛn ɲini a kɔnɔ

min ye lajɔsi Ne. min ye Cheikh Umar Sisoko ye Sisoko.
EMK Awɔ. aa i k'a dɔn ale de ye EMK bila sen na dɛ Awɔ. o EMK min ye i k'a dɔn o tun bɛ M5 RP la o b'a la hali bi Awɔ. min ye aw k'a dɔn Cheikh Umar Sisoko ye ko aw k'a dɔn aw min Isa Kaw Jimi ka kuma k'a jira k'a fɔ ko M5 RP Awɔ. ko eh, eh, eh, A ko eh, banna Mohamed pe- Safɛ- pepewu. de sa belle mort i ka dɔn awa min ye ko kɔni ye ale fɛla de ye ko n'o tɛ M5 RP bɛ a balo a ko k'a fɔ isa kaw jimi nana ale nana de koyi ale nana de mais ale tɛ M5 RP M5 ye farankan don wa ale ye farankan de ye ɛ n'an ka dumuni kɛ wa ɛ eh, n'an ka dumuni kɛ kɛ n'o ye lɛ kɛ min min ye totigi o t'a yɛrɛ fa eh, isa kaw jimi bɛ kuma k'i ɲɛ girigiri k'i fɛn fɛn ale ni mamudu diko cɛ maa yɛrɛ ka sira t'ale la bisimila a t'a to an ka dɔ mɛn de yan awɔ lajosi ne min ye isa kaw jimi ye kaw jimi a ye kuma fɔ sɛkumari sisoko awɔ a ko emk mm. a i ka dɔn ko a bɛ a jɔ ale ye jɔyɔrɔba kɛ Unhun. min ye ibrim bɔkari keyita k'o ka fanga Ɔhɔ. nka aw k'a dɔn a tigɛ a diya la awɔ n bɛ ni ma ko fɔlen ye Mm. a ko aw min ye u ye wele bila malidenw ma Mhm. malidenw nana Mm. min i ka dɔn ibrim bɔkari keyita Awɔ. ale ka fanga i ka dɔn o kɔni bɔra k'o fili o Mhm. nka min ye aw k'a dɔn mɛkalo tile tan ani duuru Awɔ. min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Awɔ. ale y'a jira Mm. k'a fɔ aw min ye mɛ kalo tile tan ani duuru nin lamɛn dɛ k'olu taara aw k'a dɔn min ye président par intérim ye min aw ka dɔn n'o ye Choguel Kokala Mayiga
awɔ o ni Sumayila ninnu opposition ka jɛkulu awɔ u taara se olu ma EMK de taara se olu ma awɔ u taara se olu ma o hakilina f'u ye k'i hakilina f'u ye awɔ ko Choguel Kokala Mayiga awɔ ani FSD mɔgɔw ko ko nin ye hakilina ɲuman ye an b'aw kɔ ko an b'aw kɔ bisimila min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hmm. o bɔlen kɔ ye a i ka dɔn aw min ye isa kaw jimi ye a y'o mɛn min aw ka dɔn ale kɛlen ka ni jɛkulu ye i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la a i ka dɔn ko yɔrɔnin bɛɛ min isa kaw jimi ye k'a wulila ka se olu ma i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la hmm. k'ale na fara aw kan ko i ka dɔn aw min ye ko je ne commente pas hmm. les balivernes de kaw jimi je n'ai pas ce temps à perdre

sɛkumar sisɔkɔ ka den sa ah. ale bɛ sa ni ah. i k'a dɔn ale tɛna i k'a dɔn awa min ye isa kaw jimu ka kɔnɔ suta k'a mɛn ah. k'a dɔn awa tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ko ni fɛn fɛn ka d'a ye k'a k'a fɔ ko nka k'a dɔn k'a fɔ ale nana de mm. ale aw k'a dɔn n'ale taara ko ni nturanin kelen farala ka bɔ misi tɔw la ko i kɔni bɛ kunfanba ye o ɔ ko aw k'a dɔn i bɛ to kelen na fana ko ko ale tɛna a ka ci bila mm. min ye ka i ka ka dɔn isa kaw jim a ka manamanakan ninnu jaabi ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn i ka dɔn sɛkumar sisɔkɔ eh, mm-hmm. i ka dɔn awa min ye coordinateur CMAS mm. i ka dɔn ale tɛna a ka ci bila k'o lamɛn oh. n'o tɛmɛna ka bɔ yen o ka manamanakanw mm. min ye aw k'a dɔn sɛkumar sisɔkɔ ye mm-hmm. a ko tiɲɛ yɛrɛ la mm. a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la mm. ko min ye usitazi mahamudu diko ye l'éclairé olu ka bonya b'a yɔrɔ a b'a yɔrɔ la dɔn awa min ye M5 RFP mm. a si ko a n'a hakilila ye min ye mm. ko hali bi o bɛ yen ko ye
foyi ma bɔ a la foyi ma bɔ a la ne mana Clément danbele yɔrɔ maa in bɛɛ ka fisa Clément ye ɛ eh, cogo di Clément ah.
ni Clément man di ɲɛna wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ ye Clément Danbele, ah. daa jila hilala maa I- ma i dɔgɔnin sɛbɛ kun don dɛ ne dɔgɔnin sɛbɛ jumɛn ne dɔgɔnin tiɲɛ fɔla de ani ni n bɛ fɛn min dɔn n b'o kuma fɔ awɔ mais ne dɔgɔnin tɛ manamanakan fɔla ye Mm. n dɔgɔnin ye min bɛ baara kɛ tiɲɛ kan Awɔ. hali ni ma kule e ka baara kɛ bana a b'i ye hali n'a bɛ kɛ ji jukɔrɔ hali n'a bɛ kɛ ji jukɔrɔ hali n'a bɛ kɛ sanji jukɔrɔ ne wɔsi mana wuli dɛ karisa ye nson ye dɛ karisa ye nson ye ale yɛrɛ ye mun ye a ye a ye fonctionnaire bɛɛ nɛni yan wa n bɛ min f'i ɲɛna Ahan. o Clément kelen de ye ɛɛ mamadu sɛnsɛn kulubali mangoya bi ee ɛɛ u ka o maaw bɛ cakɛda kelen na wa a- a ma taa i yɛrɛ don mamadu sɛnsɛn la k'o lanɔgɔ wa ani yarɔ ko dɔ bɔra n t'a dɔn ne ko u ye telefɔni ci ɲɔgɔn ma e na lajɛ ko Clément k'ale bɛ kɛ ni Clément kɛra mali premier ministre ye e bɛ ma- dɔrɔn e bɛ bɔ maliyɛnya la wa

Kɔnɔnin maa taa ɲɔ sɔgi maa tɛ fɛn fɔ nka n'a ye don o don n'a ye ɲɛji sɔgi a ko min a min ye kɔnɔnin ye a bɛ yalala caman kɛ
ayiwa min aw k'a dɔn sɛkumar sisɔkɔ ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko min ye mukutari wani waati min na aw k'a dɔn olu ni mukutari wani mana mukutari wani y'a gouvernement ka sigi ko mukutari wani olu lajɛ ko aw k'a dɔn bɛnna portefeuille seegin de kan minisiri jɔyɔrɔ kan jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ seegin u bɛ min laɲini o ka di u ma awɔ M5 ko k'u bɛ jɔyɔrɔ seegin de nɔfɛ awɔ Mukutari Wani u m'a ɲini dɛ hmm. premier ministre de wulila ka s'u ma Mukutari Wani awɔ an b'a fɛ a ka mɔgɔ di an ka don aa ah, olu ko ko portefeuille seegin kɔni bɛ yen a b'o lajɛ olu b'o min kalama awɔ gouvernement tɔgɔ welela u ye gouvernement sigi sen kan awɔ ɲɔ taara fiyɛra su fɛ wa u taara fɛn ninnu alpha denmuso ninnu ni mohamed saliya ture ninnu ni tulu olu ɲɛ bɛ olu ɲɛ b'o kunkolo la isa kaw jim ka mohamed saliya a b'o lase ko ma o kɔlɔsi sugu ma cogo di a b'a ka tɔn de la wa a b'a ka tɔn n bɛ min f'i ɲɛna a b'a ka tɔn na
ɛɛ e Semasi. isa kaw jimi n'o ka tɛmɛ ne kan semasi géné- eh, jeunesse ee hali semasi maa bɛɛ bɛ semasi maa bɛɛ bɛ m5 la fo n'a bɔra peut-être mamadu saliya ni ɛɛ, a isa kaw jimi na a t'a la fɔlɔ dɛ a kana fɔ k'u t'a la fɔlɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ bi Ah. 18 mois min fɔra Hmm, waati kunkuruni de don awɔ mais ne bolo an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ah. maliko k'an k'a bila nin bɛɛ sanfɛ N'o maliko bɛ bila sanfɛ lajɔ ni jɛ ye dannaya ni layidu kan de ni dannaya ni layidu kan n'i donna jɛ o jɛ la i bɛ don ni layidu kan de i bɛ don ni dannaya mɛ fo politigiw fana k'u préparer de ka élection kɔnɔ n'i bɛ bɔ jɛkulu la bɔ ka sɔrɔ i ma mankan kɛ i ma jɛkulu dɔgɔya i ma i da kasa ko maa la mɛ kaw jimi ye min fɔ Ah. k'olu de wulila ko jamanakuntigi ka wala sɛmɛ ni ah. olu ka mɔgɔ dɔ bɛ gouvernement la o tɛ tila k'a fɔ k'o bɔ ah, o sɔngɔrɔma cɛ a ma fɛn o mɔgɔ ma sɔsɔli k'o la o oh. nka n'i bɛ bɔ jɛ o jɛ la bɔ i da ma i kana mɔgɔ lase i kana mɔgɔ tɔɔrɔ i kana mɔgɔ nɛni i kana mɔgɔ dɔgɔya bɔ i da ma i nana de o awɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ foyi ye i nana i farala a ye kɛlɛ kɛ i bɛ ka taara mɛ n'i bɛ bɔ bɔ i da ma a banna
wa effectivement o fana o ye kuma- lajɔ sa an k'o kelen fɔ dɛ O kelen fɔ. Min ye aw k'a dɔn olu bɛ bɔ min kalama Awɔ. olu ɲɛ bɛ gouvernement sigilen la a i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Sɛku Umaru ko k'olu ma fɛn fɔ nin si la Awɔ. ko olu ta ye maliko ye Maliko don nka a dɛ. bɛɛ n'a ta Aha. k'olu bɛ min ɲini ko kalafili ka kɛ ka ɲa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn an ka fɛn minnu bɛ yen n'o ye reformu ye ka bamayɛlɛma don kow la walasa jamana bɛ se ka sigi sen kelen kan min ye i k'a dɔn awa min o ka kɛ min ye m5 rfp sɛkumari sisɔkɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'olu ma aw k'a dɔn olu sigilen tɛ koyi k'olu ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen la olu ma salaya wa ni min kɛra n'a ma ɲɛ ko maaw bɛ tila k'a ye ɛ bɔnna u bɛna bɔli boloda kokura kun n'o min ye m5 diya ne i b'a dɔn wa m5 kan ka to de kɔmi garde-fou i n'a fɔ balai yɛlɛna ma ko ɲuman i b'a dɔn ko balai si burukina mari bɛ cogo min fɛn ta yen balai si bɛ cogo mɛ u ka emisɛn atifisi min dɔw bɛ yen nɔ ani koronikɛri dɔw korokɛ mɛ korokɛw k'olu ma b'u la

mais Balai citoyen ta ka di ni Y'en a marre ta ka di parce que olu sigilen don i t'u mankan mɛn machin ni ko kɛra dɔrɔn mais bɛ kɔlɔsili de kɛ jamana taabolo la ni sira bilara dɔrɔn u bɛ sira latilen i tila ka don ɲaga kɔnɔ a banna olu ka sira tɛ maa la n'o tɛ a dɔn a bɛ sa a dɔw la n'u tora k'a fɛ k'u bɛ taa wari de d'u ma k'u yɛlɛma an y'o ɲɔgɔnna caman ye jamana in kɔnɔ dɛ a to zeni ko zeni caman bɛ ko périmélen don olu kɔni alimentaire périmé
parce que jamana bɛɛ tigɛra u la Cɛ, o ka jugu. u y'a minɛ fan bɛɛ fɛ Sini ye A bɛ sini se ka ɲuman tɛ ɲɛ ye. wa? Ah, o tɛ kunun dɔw kun ko ko Bua t'a bila mm, ɛ bi olu de b'a la ko soutien mm. n ka na kɛ aw bolo tisɔriti o Tiɲɛ tɛ o. Yusu i k'a dɔn Indépendant ale kumana aa ko videomani dɔ i k'a dɔn k'a fɔ o m'ale wele bɔgɔ jeninen kan wa bɛn sangare i k'a dɔn bizi maaw olu y'a wele fasirikɛbaa ale kumana a ko da la sori i kulibali aa ni a b'u ka bizi ye dɛ pati malo awɔ o b'a minɛ n ye bizi la bizi yusu mm. i k'a dɔn sori ibrahim kulubali ale kumana ah. a ko bɛn sangare n'i k'a dɔn videomani don mm. yusu i k'a dɔn bɛn ni arasamani don ale kɔni k'u y'a wele bɔgɔ jeninen kɔni nka ka sababu kɛ a ye ja dɔ kɔni ta ni ka a folofolo ɔ ja in a taara a bɛ n'a fɔ yamaruya kɔni tɛ a bolo bɛn n'i k'a dɔn kunnafonidila don an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan videomani fana don fasirikɛbaa ko kunun ko i k'a dɔn bizi maaw olu kɔni y'a wele ni bizi fɔra a bɛ brigade d'intervention judiciaire a b'o ko fɔ ko jalaki min taara k'a sɛgɛrɛ mm. an ka taa i k'a dɔn k'a fɔ komini duurunan na dɛ yusu i k'a dɔn k'a fɔ su mara yɔrɔ min bɛ yen mm. a bɛn k'a kɔni taara n'a ka jatala ye yusu ni ka taa don kɔnɔ k'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen lajɛ gɛlɛya min b'a kɔnɔ ani degun min bɛ yen mm. ani fɛn min b'a kɔnɔ ni nka a bɛɛ lajɛlen ma da diɲɛ maa bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na ah. fɛn min ye gindolafɛn ye n'i y'o da bɛda kan o kɔni kɔrɔ ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama cogo min na yusu mm. nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra karidon nɛgɛ kanɲɛ fila n'a bɛ deux heures du matin ko fɔ fasirikɛbaa ko mm. ko a kɔni bɔra ni nka lagosi sili caman kɛ Tiɲɛ. su mara yɔrɔ min n'a bɛ k'a dɔn sigida duurunan na Mm. ɔ yusu n'i ye ja in yɛrɛ ta k'a lajɛ ko su dɔ yɛrɛ tun bɛ kɛrɛfɛ koyi Tiɲɛ. ka hali a ma su ye ni nka ale makara Mm. a kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn sumaya yɔrɔ min bɛ yen Mm. n'o bɛ kɛ sababu ye su kana se ka toli Ah. ɔ k'a y'o bɛɛ lajɛlen bɔ k'a fɔ k'olu tiɲɛnen don Ah. ɔ ko su dɔ dalen bɛ kɛrɛfɛ k'o yɛrɛ bɛ tiɲɛni sira kan koyi Ah, ah. k'a ye o bɛɛ lajɛlen fɔ a kumakan yɛrɛ bɛ k'a dɔn ja in kɔni na fasikɛ b'a ko ni wideyo yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɛlen kɔrɔ kɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ ni ka a jira diɲɛmaa la a ma ɲɛ min kɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ sigida duuru na a dɔgɔtɔrɔso maaw olu kɔni bɔra n'a bɛ sesɛrɛfu ko fɔ komini duuru na olu maaw kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛna nin ko in bila ten koyi u kɔni ye i k'a dɔn kunnafonidilaw wele ko kurakun ayiwa a tun y'a dɔ bɔra yan ah. ale kɔni ye i k'a dɔn ja dɔ folofolo ka taa don mɔriku kɔnɔna na n'u bɛ sumara yɔrɔ ko fɔ ni nka i k'a dɔn k'a fɔ a sokɔnɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen ka filimeli tɛ se yen ma o ja gɛlɛyara dɛ kamaramani de mɔrɔ
Yusu ah. ka u kɔni ye wele bila kunnafonidila tɔw ma olu ka na ni ka na kɛnɛ in lajɛ hmm. fɛn min fɔra Bɛni Sangare fɛ n'o ye tiɲɛ n'o tɛ tiɲɛ ye ɔ sori ibrahim kulubali ka kuma la ah. a ko k'olu kɔni taara ni ka taa a lajɛ olu taara sɔrɔ k'a fɔ kuma fɛn fɛn fɔra hmm. Bɛni Sangare fɛ ko kuma ninnu si tun tɛ kala kɔni kan nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ sumara yɔrɔ min bɛ yen hmm. ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ su ka kan ka mara yen k'a man ka tɛmɛ su wɔɔrɔ kan n'a tɛmɛna o kɔni kan a bɛ kɛ i k'a dɔn ko damatɛmɛ mm. o de hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni taara ni ka t'u ɲɛ da a bɛɛ lajɛlen kɔni kan sumara yɔrɔ min bɛ yen sumama yɔrɔ ni ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛ kilimu min bɛ yen ka t'u bɛɛ lajɛlen lajɛ mm. ɔ Yusu kɔni taara sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen b'u cogo kɔni na ɔ k'a kun fɔra ko su dɔ bɛ yen k'o kasa tun bɛ ka bɔ mm. ɔ k'o kuma tɛ tiɲɛ ye ko su tiɲɛnen kun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni kan o fasikɛ b'a ko kabini nin ko in kɔni kɛra mm. min ye i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso min bɛ sigida wɔ eh, duurunan na a ma ɲɛmaaw kɔni bɔra ni ka Bɛni kɔni wele i k'a dɔn k'a fɔ bɔgɔ jeninen kan u nana ka na Bɛni ta ka taa n'a ye bizi la mm. ɔ Yusu waati min na u taara u ye ɲininkali kɔni busamisɛnnin gwan a la mun y'a bila nin na mun ne nin kɛra ɔ yusu ko kɔni cayara a ko da la kuma kun cayara fasikɛ b'a ko waati min na u bɛ fasiri ninnu sigi sen kɔni kan mm. ɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛyaso min bɛ sigida duurunan na a ma ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ maa saba bɔ ɲɔgɔn ko mm. a ka u b'a ɲini u fɛ u ka se ka jaabi jɔnjɔn di koyi mm. mun ye i k'a dɔn Bɛni Sangare se sumarayɔrɔ kɔnɔ ah. fo ka taa ja ta yen ka tila k'o ja labɔ. mɛ min f'i ɲɛna.
Euh, journaliste dɔw bɛ olu bɛ euh, il est vidéoman hein? oh, i jɔ n bɛna ni kuma de ye mhm. olu bɛ Dramane Alu euh, Kɔnɛ ninnu ni Basiriki ninnu bila problème de la k'a sɔrɔ chaque fois chaque fois k'a sɔrɔ problème problème man kan ka s'o ma quoi i ka baara kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn i ka baara kɛ déontolo éthique ni déontologie kɔnɔ sariya mun fɔra n'o kɛra dara ninnu bɛ se k'i défend ka sɔrɔ u ma maloya u bɛ se k'i défend kɛnɛ kan u bɛ se k'i défend tiɲɛ kan ni kunkɔrɔta ye a banna ɔ nka kɛ eh, nka k'a kɛ de aw bɛ taa ko ɲagami tuma min ma ko eh, eh, presse maa ɲɛmaaw a fana b'u don kunbalan kɔnɔ a b'u n'u don dannabaliya kɔnɔ ka bɔ yen hmm. min ye réseaux sociaux ye hmm. moribo fofana awɔ bɛɛ b'a dɔn moribo ayi non min b'a ka tɔn kɔnɔ an ka minnu awɔ n bɛna minnu b'a ka tɔn kɔnɔ minnu n b'o de f'u de f'i ɲɛna ah. presse presse en ligne awɔ carte b'u bolo mm. wa u yamaruyalen don u ka eh, sɛbɛnni kɛ u lakodɔnlen don fana u lakodɔnlen don fana u lakodɔnlen don u ka jɛkulu fɛ n'o ɲɛmɔgɔya bɛ moribo moribo bolo moribo fofana wa moribo fofana ale de maa ladiri don awɔ n'o bɔra yen mm. an dɔgɔnin eh, konate aa mm-hmm. ah? mm-hmm. ale fana ale bulogɛriw ka maa ɲɛmaa ye awɔ ɛ maliki maliki konate awɔ i b'a dɔn olu ka membre fana bɛ yen i kan ka baara kɛ nin kɛcogo la i man ka dan sago i kan k'a kɛ nin kɛcogo la n'i tɛmɛn'o fana kan ou bien n'e nana k'i n'i yɛrɛ kɛ bulogɛri ye k'a sɔrɔ i lakodɔnnen tɛ en ligne kɛbaa k'a sɔrɔ i lakodɔnnen tɛ k'a sɔrɔ i lakodɔnnen tɛ olu ka foyi t'o ra ni min y'a kɛ dɔrɔn k'o minɛ k'o datugu ee ayi dɛ yamaruya sɛbɛn t'i bolo o fana tiɲɛ nka an bɛ kankari d'aw ye de kankari jumɛn an bɛ kankari d'aw ye non bon ni o don n'u dalen don a la k'a f'u ye bulogɛri yɛrɛ u ka taa eh, eh, eh, maliki konate fɛ yen u ka don tɔn kɔnɔ. presse en ligne u ka taa eh, eh, moribo fofana ka tɔn kɔnɔ ni kunko y'u sɔrɔ sa a bɛ se ka wuli o la a bɛ se ka wuli o la Eh, mais aw tɛ presse en ligne aw tɛ foyi ye a dɔ kɛra n ɲɛna n bɛ bɔra ɲamana don dɔ la ka na an nana se wara ka sira fara la dɔ bɛ jakarita sanfɛ o yɔrɔnin bɛɛ la a bɛ motoboli la dɔrɔn sa de bɔra moto kapo kɔnɔ dɔrɔn k'a bɛ a kin quoi a ye moto fili o y'a sɔrɔ ne ni journaliste dɔ don ah. ɔ nka ale fana ka ko daminɛ waati kun don hmm. fɛn b'a bolo telefɔni b'a bolo ah. ale sinna ka jigi ten ka sin ka cɛ filimeli daminɛ k'i bɛ n filime ko mun kɛra aa yusu ne yɛrɛ kɔni min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ne tun ɲini ka don dugu jukɔrɔ a ye lajaba fasugu bɛɛ ta k'o sɛgɛrɛ cɛ yamaruya jumɛn b'e bolo ka ne filime mhm. n bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛ n filime ko mun kɛra Bon n k'a f'u ye ne ko ko sa ne t'a ɲɛ dɔn sa de bɔra jakarata kapo kɔnɔ k'a b'a kin k'a to motoboli la a ye moto fili ka bɔ u nana mécanicien nana ka na moto in warakali daminɛ ne ko nin tɔ tɛ kɛ ne ɲɛna ala ka n ye saya moto ka bɔ o ye sa cilen tɛmɛ fajre ye parce que b'a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ka dɔn ka fɔ sesɛrɛfu min bɛ sigida duurunan na mm. a maa ɲɛmaa kɔni y'a jira k'a fɔ maa min tun bɛ baara la a waati ah. n'u bɛ garidi la ah. ɔ ko olu kɔni u k'u sigi ni ko ye donna nataw kɔni na bari sabula sariya dɔw fana bɛna ta u fɛ mm. y'u su su ɛ su marayɔrɔ mm. sigida duurunan i k'a dɔn k'a fɔ a dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na a laban bɛna kɛ gɛlɛya donna nataw la dɛ bari sabula u bɛɛ ka kangari kɔni da ko bari sabula olu kɔni tɛna jɛ ni fɛn dɔ ye a ko kɔnɔ bilen o hakɛ min fɔra u n'a dan o hakɛ kɔni ma o ka kɛ dagafara ye ka tila ka lebu ta k'olu sɛgɛrɛ olu tɛ jɛ n'a ye fiyewu o sori ibrahim kulubali ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko videomani min bɛ n'a bɛ wele ko bɛn sangare ko bizi maaw tun y'a wele ni ka ɲininkali misɛnmisɛnnin ta k'a ɲɛsin a ma a kɔni tun taara sumarayɔrɔ la a n'a ka kamera ka taa lajɛ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ baara minnu bɛ kɛ yen ani minɛn minnu tiɲɛnen don o ko ko olu min ye sokɔnɔfɛn ni gindolafɛnw don mm. ni k'a da kɛnɛ kan ka kɛ bɛɛdafɛn ye ɔ k'a kɔni gɛlɛya ko ni a yamaruya t'i bolo eh, bizi la tɛmɛni fadire a b'a dɔn ko indépendant don indépendant n'i y'ale bila mhm. i k'a dɔn lajɔsi mm. an tɛ taa groupe commerce la commerce la wa abla mayiga dankɔrɔba a n'a dɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ in bɛ cogo di maa ah, an kɔni bɛ nin affaire ni a kɔni ma ban dɛ ayiwa min an fiyɛrɛ awa min ye cnp PM ɔhɔ conseil national du patronat du Mali hali bi wa aa lajɔ nin ko in Aha. hali bi n'i y'o fɔ a la a k'a dɔn kilisi eh, eh, kilisi duman bɛ daminɛ ni tu bisimila ye O don dɛ. nka nin kilisi a ma daminɛ ni tu bisimila ye dɛ Yɛ. nin kilisi a daminɛna ni awɔ i k'a dɔn min ye eh, kiri ye awɔ aa waati min na min ye ɔ, i k'a dɔn mamadu sɛnsɛn kulubali n'ale ka manda sera a dan na n'o kɛra kalafili kɔni bɛ kɛ Ayiwa. kalafili o bɛ kɛ nka i k'a dɔn awɔ min ye nin conseil national du patronat du mali an deli tun bɛ min ka min ye u bɛ k'a dɔn bɛnkan de bɛ kɛ ka maa kelen sugandi n'o ye consensus ye Awɔ. nka i k'a dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la aa i ka dɔn consensus ma ye nin sen na ta la dɛ min ye aw ka dɔn président ɲɛmaa min tun bɛ yen min président min n'o tun bɛ yen yalima o ka taabolo de y'a kɛ ni maa wɛrɛ y'i kan bɔ wa yalima i k'a dɔn k'o taabolo de ma ɲɛ wa ɲininkali a tɔ min bɛ sigi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la aa min ye ko sɔrɔ bosonbaw secteur privé k'olu kɔni u ka danaya ta i ka dɔn a caman ni k'o da amadu jajɛ sangare kan amadu jajɛ sangare i ka dɔn

min ye ko nana ka na n da ye ko nana ka na n da ye mm. i bɛ k'a fɔ awa min ye u nana awa i k'a dɔn komisiyɔn min tun bɛ yen minnu yamaruyalen don n'olu ka kalafili kɛ i k'a dɔn ani isiye mm. min ye olu kɔni ye kalafili kɛ mm. kalafili y'a jira k'a fɔ jaje sangare ale kɔni ye awa i k'a dɔn k'ale de gaɲena ni ka kɛ patɔrɔna maa ɲɛmaa ye oh. an bɛ bɔ min kalama min ye mamadu sɛnsɛn kulubali i k'a dɔn k'ale fana nana kalafili boloda k'a jirala k'a fɔ awa fasiri b'a ka fɔ la ko kalafili k'a dɔn tile tan ani duuru ko a bɛ boloda yalima i k'a dɔn awa ni tile tan duuru kɛra kalafili bɛ se ka kɛ ko nka i k'a dɔn mamadu sɛnsɛn k'ale nana ni waleya min ye ko tile tan duuru tɛ dɛ i k'a dɔn ko hali a ma tɛmɛ tile seegin kan k'a dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra fiɲɛ ye o min kɛra sa min ye awa i k'a dɔn amadu jaje sangare i k'a dɔn ale kɔni k'a dɔn CNPM ale ko k'ale kɛra maa ɲɛmaa ye mamadu sɛnsɛn kulubali fana taara kalafili kɛ o ko k'ale kɛra maa ɲɛmaa ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ i ka fa nka kɔsa in na awa i k'a dɔn min nana ka na yala la mamadu sɛnsɛn kulubali waati min na ale bɛ awa CNPM jabala la i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa i k'a dɔn amadu jaje olu ka mɔgɔw nana ka na ni kiiri sɛbɛn dɔ ye k'a jira k'a fɔ awa min ye sɛnsɛn kulubali ye ko a ka bɔ yɔrɔ in na ɔ wolomasiri tabaw olu kɔni y'a labɔ yen nka a ko ma ɲa min kɔ a ko taara kiiritigɛla maaw ka bolo kan kiiri a kɛra bɛɛ n'i ka awoka taara u y'a talon ka taa waati wɛrɛ la
k'a mɔnɔbɔ k'a mɔnɔbɔ a tuguni disiba fila ma kari ɲɔgɔn na a mɔnɔbɔra tun ko kura kuma
o ye disiba ko ye sa dɛ disiba ko ye nka n bɛ min f'i ɲɛna n'i ye nin kɛlen k'a fɔ ko n'o tɛ kɔnsansisi de don la ko bɛn bɛ k'a ko la an ka bɛn an ka mɔgɔ kelen n'i y'o bɔ la la i b'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ yen i b'a sɔrɔ min kɛra ka kɔrɔ fiɲɛ dɔ dɔ don yɛrɛ o la ala k'an kunnaja ala ka sɔn ɲuman d'an ma an ka tɛmɛ ni fasiri ye Mali tribini ale kuma bɛ an ka don an ka gwa kɔnɔ mali kɔnɔ bɛ aa muso caman furu k'o ye an tɔgɔ n'an jamu ye dɛ yusu pasikɛ b'a ale kuma in b'a ko ka a ka e ni ne a man kan an fila la a tɛ ko an na cogo si la hali sɛmuso tɛ don an ka so yusu i ka dɔn masaba sidibe baraminɛ kalanden don a kuma bɛ muso caman furu ko in kan a ko n'i ye du yɛrɛ ta k'a lajɛ b'a ye aa ko muso fila muso saba du kelen kɔnɔ cɛ ye gadonkɛ kelen ye mm. a yusu ko kɔni ka ca anw ka jamana kɔnɔ dɛ mm. an balimamuso dɔ ale bɛ ka kuma a ko da la fanta sidibe mm. a ko ale fa muso fila de b'a a bolo den tan de bɛ olu olu ye den tan ye min ye ale ba ye muso filanan ye ɔ muso fɔlɔ i k'a dɔn den wɔɔrɔ de b'a ale bolo olu yɛrɛ den naani bɔɲɔgɔnko ye ah. nka k'a sigi man nɔgɔn fiyewu bari sabula ale hakiliba la min ye k'a dɔn k'a fɔ muso fɔlɔ denw de la k'ale ba dɛbɛ walo ni k'a da jeli la ah. a tɛ su dɔn a tɛ tile dɔn ah. tile dɔn a kun fila bɔɲɔgɔn ko ah. ɔ yusu k'a ma ɲa min kɔ ale ba min ye muso filanan ye hmm. k'olu sinna i k'a dɔn ka duba yɛrɛ kɔni bila hmm. ni ka taa u damana yɔrɔ la ni ka taa so wɛrɛ ta yusu k'o bamuso kɛ ka bɛn n'i k'a dɔn a bɛ feereni min kɛ o warini walasa ka se k'o don i k'a dɔn lokasɔn na hmm. malikɛ b'a ko mm. muso fila min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ fanta sidibɛ fa bolo mm. o muso filaw yusu ko ala u sɔn den na mm. n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko muso fɔlɔ den wɔɔrɔ de bɛ ale bolo muso filanan den naani n'o ye k'a dɔn fanta sidibɛ ale ba ye nka gɛlɛya kɔni ani gɛrɛndɛ o kɔni bɛ duba sigi la kɛrɛnkɛrɛnya la cɛ kelen muso fila muso saba olu bɛ i k'a dɔn du minnu kɔnɔna na yusu ma ɲa min kɔ u ye munumunusaaliw kɛ kunnafonidilaw ni ka jateminɛ kɛ mɔgɔw hakilina ye jumɛn ye muso caman furu la mm. caman y'i hakilina kɔni di a ko kɔni n dala dɔw yɛrɛ bɛ yen mm. i k'a dɔn ka fɔ ale kɔni y'a jira ka fɔ mm. aa ko fo bɛn ka kɛ ko in kɔnɔna dɛ nka sani an ka se o ma fanta sidibɛ ale min bɛ ka kuma u ka du kɔni nka ɔ a y'a jira ka fɔ min ye k'a dɔn ka fɔ ye ko kɛlɛ ko bɛɛ y'i k'a dɔn ka fɔ muso caman furu kɔnɔna na dɛ yusu ale yɛrɛ lise lise lise maa ye liseyɛnin don mm. ɔ a y'a jira k'a fɔ ni se k'ale ye bi k'u ka sariya sigi sen kan mm. cɛɛ cɛ bɛ yen ni seba t'a ye i man ka muso fila furu
ah. o y'ale ka kuma ye a ko ko ni se b'a ye dɛ n bɛ min f'i ɲɛna hmm. bi mali kɔnɔ muso filatigi si ka ca kelentigi ta ye eh, eh. Eh, i taara karisa fɛ a y'i tɔɔrɔ i ti bɔ yen
wayi i bɛ taa fan dɔ in fɛ wayi wayi ah mais e bɛ ka tɔɔrɔ don o don taa yɔrɔ t'i bolo il faut voir est ce que e en cas de e- n'i y'i yɛrɛ kɛ alibitiri ye wayi k'e ka- k'e ka alibitiri e b'a ye alibitiri ye cogo di i taara yen bɛɛ i tɔɔrɔ la awɔ mais tu tu vas là-bas ɛ nin ye mun ye aa mali muso filatigi Ɔn. a si ka ca kelentigi ta ye e ko ten wa ɛ n b'o f'i ye dɛ n'a ma ɲɛ yɔrɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la wa n bɛ min f'i ɲɛna Aha.
an faw olu ye filaw ta ka saba ta ka naani ta walahi du ma cɛn du ma ci o fana u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ cɛw de t'u jɔ la u jɔyɔrɔ la min ye k'a dɔn liseyɛnin ye ale kumana hmm. une loi pour interdire de prendre des femmes quand on n'a pas les moyens ah. ko ka sariya dɔ sigi sen kan hali moyen b'i ye o tɛ se ka ɲɔgɔn fara fara wa hali n'u bila hali n'i ye kelen bila yan ni ka kelen bila fo Abidjan u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ la u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ k'u to yen fana missile missile invisible ɛ moriw moriw de y'u ja sa ɛɛ ha i y'a kɛ karisa ka kuma ye ko ni ɲama k'ale duwani ma k'a ɲɛda kɛnbɛ detɔ ye dɛ detɔ ko n'a taara fɔlɔ fɛ u b'a ta mu dabaranin fan kelen fɛ Ɔn. n'a taara dɔ in fɛ u bɛ dabaranin fan dɔ in ɛ n mu ko n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen a kɔnɔfuru bɔra ka a ye filanan ta dɔrɔn a kɔnɔfuru bɔra k'a funu dɔw ko ko ee ko a na kɛ ni filanan ye ayi ko hɛrɛ tɛ ko filanan mana taa k'o bɛna k'ale kɔnɔ ko fɔlɔ b'a k'a kɔnɔ place ɲini de dabɔlen don ale kɔnɔbara kɔni bɛ oh, ale kɔni ale kɔni bɛ a bɛ ka k'ale kɔnɔ dɔrɔn o de bɛ k'ale kɔnɔ funu ko n'o tɛ ko hɛrɛ kɔni i k'a dɔn min ye lycéen ye Yusu ale kɔni kumana ɔ a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi ah. i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ fan caman kɔni fɛ ɔ gɛlɛya in n'i ye jateminɛ kɛ ah. i k'a dɔn k'a fɔ muso fila furu mm. walima muso saba furu ko cɛɛ cɛ be n'a seba tɛ a yɛ mm. ɔ Yusu k'a ma daga olu ye fiyewu ko ka sariya sigi sen kan o man kan ka muso fila furu ni seba ti i yɛ ale kɔni sɔnni sigi o kɔni kan mm. ko barisabula k'a gwɛlɛya dan tɛ Araba Musa ale y'i k'a dɔn k'a fɔ angilɛmɛtiri ye Kabala ale kɔni y'a jira k'a fɔ ka muso fila ta ko yamariya bɛ cɛɛ de bolo nka bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko n'o kɛra ɔ ko kɔni bɛ ko kɔni nɔgɔya nka ko muso dɔw bɛ kabini ni tɔɔrɔ n'olu ye mairie la ka ban wa Yusu ni ka bague kɔni don u tigɛ la mairie ka kɛ ka ban wa ko u y'u bolo bɔlen u yɛrɛ kɔrɔ peleketew u kɔni n'i y'u labɛnnen ye dɔrɔn u bɛ taa kunkokɛyɔrɔ la k'a fɔ n cɛ bɛna so kɔnɔ k'an labɛn k'an cɛ kɔnɔ ka surunin kɛ ka lɛnni kɛ ka démarchenin frapper a ko dan ye n'a bɛna taa kunko kɛyɔrɔ la a banna o la sa kɛnɛmamaw de bɛ k'a fɔ ko eh, Hali, ko- ah. ko karisa muso bɛ pari sa walayi K'a sɔrɔ n'i y'a so ye- kɔnɔ. so kɔnɔ i b'a fɔ k'i ka mu- ɲamancɛla ninnu tɔgɔ yɛrɛ GIE a GIE min tun bɛ yan sa Ozone Ozone i b'a fɔ k'i ka Ozone bila o ka na a furan k'a labɔ ko ɲaman don ee muso dɔw dépravélen don ɛɛ ha i cɛ ɲɛna kɔni n'a i cɛ i bi i bɔ la i bɛ wusulan wusu ka parfum fiyɛ a banna n nalen ka bɔ baara kɛ ka n ka saki minɛ yɛlɛni yɛlɛni ka to ka poussière ni minnu bɛ n ka duloki kɔ la k'olu fiyɛ wala an ka to ka jɛgɛ kolo bɔ baliku yɛrɛ ɔ ka don da kɔrɔ n bɛ se k'a dun dɛ nka poisson yɛrɛ la i b'a kolo bɔ ka don n da a banna n de sa nin ɛ ka to k'i sen digidigi ɔn ka n sen digidigi Umaru i sɛgɛnna bi baarayɔrɔ la ɛɛ musow tɛ kelen ye mais temps tɛ yen n'o temps tɛ yen min o temps bɛ min bolo i bɛ t'o ta ka na an fana nɔnɔ An ma- an ma- a man nɔgɔn koyi. a banna wa min fana musow ta fana dɔw ta ye tugu ye i b'a fɔ mɛri ɲɛna mɛri bɛ ɲininka k'i bɛ Ko i bɛ sɔn dɔ ka fara i kan i b'a fɔ ko awɔ ko n bɛ dɔ fara a kan u bɛ muso ɲininka a b'a fɔ ko awɔ n sɔnna n bɛ dɔ fara a kan n'e ko ko e bɛn'o waleya de sa k'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'o o accord di o accord di n'o bɛna o o o bɛna parapher k'o signer tuma min na o de bɛ kɛ problème ye a pourparlers bɛ caya kojugu yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ cisɛri ye ale kɔni y'i sɔnni sigi nin kɔni nka k'a jira k'a fɔ n'i y'an ka musow kɔni kɛtɔ ye k'u pari mm. ko sokɔnɔna tɛ dɛ ah. muso caman bɛ yen ni kunko de b'u bolo dimasinin fɛ ɔ yusu u bɛ t'u yɛrɛ labɛn k'u kɛ kɔlikɔli mm. ɔ fɛn min yɛrɛ ye gwadon cɛ ye mm. fɛn min ye eh, gatigi ye fɛn i kɔni f'i bɛ fili muso ma a labɛn ko ɲuman ka bɔ so kɔnɔ nka n'a bɛ so kɔnɔ wa ah. ee eh, elle est une dépravée ɔ yusu k'o ye wale wale min n'a cɛ man ɲi k'o bɛ cɛ bila muso filanan ta la piyan a banna cisɛri y'o kuma fɔ dɛ ah. ɔ dɔ fana y'a jira k'a fɔ ah. ko muso fila bɛ se ka ta du kɔnɔ ko mankan tɛ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ah. muso fɔlɔ den i b'o di filanan ma filanan den i b'o di ka dɔ fɔlɔ ma ni dutigi jɔ i jɔyɔrɔ la hali n'i y'o di i b'i jɔ i jɔyɔrɔ de la min tɛ k'i fɛ a tɛ kɛ wa ni min y'a jira k'a fɔ an bɛ sigi la n b'a don ta wa n'i ma kunnaja n'e ye kelen ta ka fila ta Ɔn. mɔgɔ saba jɛ kelen b'a kunfɛ n'i ma kunnaja u bɛ i déçu ko dɔ ko ko n'i bɛna muso fila ta k'i kana u janya ɲɔgɔn na quoi Ɔn. ko n'o tɛ ko fɔlɔ b'a fɔ wayi an ye jalaji min ɲɔgɔn fɛ Ayi, o yɛrɛ wayi, ayi, olu ye kuma ye sa ni a kɛra tuma min na n'i b'a fɔlɔ ni e yɛrɛ b'a dɔn E nana fɔlɔ sɔrɔ o y'i ba filan ye fɔlɔ fana k'a dɔn ko n den filan don ala de y'a kɛ a ye sɔn a n b'a fɔ n k'a kɛra misali don n m'a fɔ a kɛra n' bɛ di yɛrɛ ma kɛmɛ suruba wala n bɛ surukuba n k'an bɛ filanan ta sa o bɛ kɛ denmisɛn don fɔlɔ tɛ ka kɛ to mais fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ a den don ee saki taara ni o la n'a bɛ taa minisiri voilà faut qu'elle ne kɛra président yɔrɔ i kɔni taa ni kɔrɔlenba in ye ko i bɛ taa bɔ n'o ye télé la i b'o to yen i bɛ kuranin de ta ça fait tarimo b'a mun min ka démarche fara o ka tôlerie ka ɲi bon tu vois quoi tôlerie ma tiɲɛ marque ma dépasser fadani ka ɲi ne taara Eh? Jaturu, Wari ma se. eh, jaturu bɛ sigilan jukɔrɔ ee i bɛ tila ka na n sɔrɔ yan Ah. ee i kɔni tulo b'o la sa N'a bɔra mobili ka bɔ sisan n'e bɔra ni quatre cent trois ou bien quatre cent quatre sisan c'est pas la peine C'est pas la peine. i bɛ bɔ ni Mercedes ninnu ni Range ninnu ni fɛnw de ye wala na ɛ muso muso an kɔni bɛ jigin an bɛ jigin sisan ka bɔ kunnafoni na ani muso k'u jɔ an ɲɛ da la a si ti kɔrɔ ani si ye A banna. ɔ yusu ale kɔni cicɛri y'i sɔnni sigi o ko kɔni kan Tiɲɛ. nka ko muso kɔni m'a furu ka ban wa Mm. kabini meri kɔnɔna mana bɔ a la yusu ko y'a bannen dɛ Tiɲɛ. dɔw mago t'u yɛrɛ la bilen u t'u yɛrɛ labɛn fiyewu ɔ k'a dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen u dama ka go k'i k'a dɔn k'a fɔ duman tɛ fɔ cɛ ye Tiɲɛ. ni du damama ko- ka- ni du dama ka go Ah. dumuni duman tɛ bɔ i yɔrɔ Ah. yusu furu yɛrɛ sariya ye fɛn min ye Ah. ko muso caman bɛ yen k'u t'o dɔn Ah. ko k'a sɔrɔ kabini don fɔlɔ min na a bɛ bɔ meri la Ah. furu bɛ sigi an ni ɲɔgɔn cɛ Tiɲɛ. ɔ yusu k'a b'i n'a fɔ jardin dir'i ma koyi A banna. i ka to k'a labɛn sanga A ani banna, waatiw bɛɛ k'a lajɛlen labɛn ka- k'a labɛn k'a k'a ɲɛ ɲa. Ah. nka muso dɔw bɛ k'olu ka sira t'o la fatumata samake hmm. ale y'i ka dɔn amudalayika ye amudalayi ACI hmm. ale ko ko kuma min fɔra i ka dɔn k'o t'ale hakilina ye koyi k'ale kɔni fɛ ah. muso fila furu hmm. ko cɛ dɔw bɛ yen ni dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ fila gosira olu pɔsi kɔnɔ dɔrɔn ah. hakilina tɛ jɔ yɔrɔ wɛrɛ la an ka taa muso filanan ta walima an ka taa muso sabanan ta. ni situation change yɛrɛ i bɛ changer situation fɛ n ko fana bɛ yen.
a bon mais ni ko yɛlɛmara i bɛ yɛlɛma ko fɛ wala olu ko tɛ kojugu ni fɛn mais sigiyɔrɔ ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko bɛ nɔgɔya ni fɛn t'i kun i bɛ débrouiller ni kelen ye mais ni fɛn a ye min fɔ o ye cɛn muso kungokɛ ni kungo yɔrɔ tɛ muso dɔw tɛ tɛ tɛ bɔ dɛ n bɛ pari ka taa min n tɛ taa yɔrɔ la ni n tɛ taa yɔrɔ la n bɛ pari ka taa min dɔw yɛrɛ bɛ yen ni ala n'a kira cɛ bazin deuxième de tɛ ne N'i ye fini hali i t'o dessin ye bilen wa waati dɔw masa ala ni koli fɛ masaba sidibe fo k'o faga ale ye baraminɛ kalanden a ye munumunusaalo kɔni kɛ k'a jateminɛ bi o cɛ min bɛ ni muso kelen ni muso fila b'u bolo gɛlɛya min b'u da la e yɛrɛ ko ko muso filatigi si ka ca ni muso kelen tigi tɛ n m'o f'i ye dɛ dusukasi a y'a sa ka bɔ fo sansi jo fɛ

tiɲɛ yɛrɛ la mm. ko ale kɔni i k'a dɔn a ye du to a furumuso ye mm. ni ka yɛlɛma i ka dɔn a ka sunkuru fɛ yen mm. aa i k'a dɔn ma k'a la gɛlɛya ye dɛ i k'a dɔn a kɔni bɛ se ka na bɔ muso in ye nka i k'a dɔn a ye so dɔ ta ka sunkuru bila a kɔni bɛ yɛlɛma ye i k'a dɔn n'a taara sunkuru fɛ yen a bɛ lafiyabugu ɔ nka n'a taara i ka dɔn min ye n'a bɛ muso dɔ in fɛ yen a yɛrɛ muso fɛ a ye min ta sunna ni farida la o man ni jahanama aa i ka dɔn awa min ye muso muso in a furumuso AM ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la AM ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale cɛ ka ko taabolo bɛ yen aa ale kɔni a tɔɔrɔlen don i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nka n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ju- a ka jugu siri ye a ka jugu iraki ye bi Awɔ. min ye kuma ba ye toto bɔkise seni Awɔ. seni bɔkise toto a AM a i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ko min filɛ nin min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awa wulikajɔ de kɛra a muso in kɔni kuma kuma k'a b'a fɔ k'a bɛ bɔ a furukɛ in kun i ka dɔn awa min ye AM ye a min ye ninnu kɔni a taara a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la mm. a min ye a ka dɔn a taara jira mm. k'a fɔ awa min ye eh, somaw la mm. ko ale n'a cɛ kɔni awa ka dɔn awa min ye gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ somaw kɔni ye eh, a fɔ k'a ka t'i sigi a cɛla la nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye aa min ye ninnu kɔni aa ninnu awa gɛlɛya nana don u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ fo ka n'a kɛ sunguru ani muso kɛlɛ la a min ye ka dɔn fɛ AM ani cɛ furukɛ awa n'o ye kade kade ka sunguru ye ka dɔn AM kade furumuso ye a ka dɔn awa min ye gɛlɛya don ani sunguru in cɛ u nana ka na aw ka dɔn fo laban n taara polisiso la i ka dɔn o taalen polisiso la mm. u y'o fila bɛɛ minɛ k'u bila violon kɔnɔ u minɛnen waati min na i ka dɔn kade mm. kade o bɛ sɔrɔ n'o tɛ karimu jara ye mm. o bɛ sɔrɔ kalifa jara ye jaralaka dɔ bɛ jaralakaw bɛ nin baara kɛ olu de bɛ nin ko sugu kɛ i ka dɔn awa min ye kade mm. a fɔlen k'a muso n'a sunguru mm. k'u bɛ polisi la waati min na aa i ka dɔn kade ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ min ye a sina k'a ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka taa aw ka dɔn awa min ye ka taa sunguru labɔ a n'o taara ka muso filen to ka muso to yen ah, o gɛlɛyara sa dɛ ah. muso bɛ kule la e sɔnna ka nin kɛ ne la min ye aw ka dɔn i taara ka faw fɛ i ka dɔn awa min ye eh, eh, kade yɛrɛ ah. a kɔrɔmuso ye ci mɛn o taara ka taa kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a ye a ko k'ale ka sira t'a la aw ka dɔn ne eh, dɔ in bɔra ko tɔ kelen min bɛ yen ko n'a jara k'u k'o bila Eh, a si kaso la ɔhɔ. k'ale ka sira foyi t'o la Ɔɔ. k'a da tulu la k'a da jaba la ɔhɔ. sigiɲɔgɔn bɛɛ taara ka taa kuma n'a ye Aha. fo a bɛnkɛ dɔ de bɛ yen Ɔhɔ. o de taara ka taa kangari gosi a ye Awɔ. ko ni a nana sɔrɔ Ɔhɔ, karisa ni bɛ wo in na awɔ, ye. k'a dɔn a ye bi tile ka bin Ɔhɔ. sini tile ka bin k'a sɔrɔ k'a furumuso bɛ eh, Kaso la. datugulen don Mm. a ko a b'a la ale n'a cɛ dɛ o min kɛra sa Awɔ. a ka sɔrɔ ka taa muso in nabɔ muso in kɔni bɛ furusa sira kan bi an bɛ taa kuma fɛ kɛ AM fɛ yan a k'i sigi furu la furusa furusa man ɲi an bɛ tila ka mori bila ka taa fɛ mori sanogo mori il est bien mori c'est parce que hali ni nin sugu furu mana gɛlɛya cogo cogo ni mori wele n bɛ dɔ f'i ɲɛna mali la walahi bakɔrɔba jabatɛ aw ni furu gɛlɛyara cogo cogo n'ale kumana bakɔrɔba jabatɛ b'a dɔn n'ale kumana o ko bɛ nɔgɔya aa ko caman bɛ yan a bɛ nɔgɔya dɛ an b'a fɔ ni wa n'a ye furu min siri aa aa o bɛ siri ni barika ye dɛ O bɛ siri ni barika ye. kelen jugu bɛ bakɔrɔba jaba Awɔ, sen na awɔ. ala k'an kunna diya Amin. ala ka sababu ɲuman d'an Amin, ma yarabi. Lajosi nin sɛbɛn ye an ye nin bɔ eh, mali tribune kɔnɔ maa min bolo don o ye aisatu konare ayiwa min bɛ tali kɛ orange money olu ka tombola national ba n'a bɛ wele ko tombola eh, jigiyaso ɔ yusu k'a bɛ to sen na maa min bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka i ka dɔn villa kurakura sɔrɔ mm. walima u bɛ fɛ ka du terrain kɔni sɔrɔ walima ciment tɔni camanba mm. ɔ tige kɔni bɛ eh, senna walasa i ka se ka sen ka don nin tombola in na mm. ɔ ko baaraw bɛ kɛ cogo min na o de filɛ ɔ dièse 144 dièse 8 étoiles 37 04 82 étoiles 3000 étoile i bɛ sɔrɔ k'i ka code secret fara o kan ni ka a ci o kɛ la yusu o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la yusu min bɛ tali kɛ ka dɔn tige kɔni ye ɔ i tɔgɔ bɛ sɛbɛn o ko kɔnɔna la tige baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ to senna fo kalo tile mugan desanburu kalo san ba fila ani mugan ɔ ko tigew bɛ sɔrɔ Renouveau TV FM na yan a bɛ sɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko walasa ka kibaruya jɔnjɔn wɛrɛ sɔrɔ a la a bɛ se ka nɛgɛjuru banba soixante

TV FM na anw filɛ nin ye Misabugu eh, Babili yɛrɛ kɛrɛfɛ suguda la ten eh, coyi ɔ Yusu ninnu kɔni tun ye kibaruya ye an bɛna min kɔnɔ kuma da bɛɛ lajɛlen tulo kan tombola ko kɔnɔna an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin eh, bɛɛ lajɛlen ma eh, nin waati in na Lajos. kɛrɛnkɛrɛnyana an kanubaa dɔw Mhm, Lajos, ne foli an b'a lase Seyidu Balaso ale bɛ station Sarwari la kɔni